mali kɔnɔ ani mali kɔkan fɛn fɛn sɔgɔlen don yɛndi tv la aw ni ɲantuma aw bisimila an ka bamanankan kunnafoni senteliman ninnu kɔnɔna la Mɛ kalo tile naani san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ an ka fintigilakaw ye bunteni caman ta ka jatigɛwalekɛbaw sɛgɛrɛ mali dugukolo kan jura ale mara kɔnɔna la jatigɛwalekɛbaw dagayɔrɔ dɔ yera an ka fintigilakaw ye tawuli o la ka jatigɛwalekɛbaw ani u ka mɔbiliw ka taa fara u ka taji marayɔrɔ dɔ kan ka o bɛɛ lajɛlen jeni sevari mara kɔnɔna la jatigɛwalekɛba maa biduru ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko olu de bɔnɛna u ni na an ka fintigilakaw ka bunteninw senfɛ ani u bololaminɛnw bɛɛ lajɛlen Bunteni sabanan o kɛra menaka mara kɔnɔna la jatigɛwalekɛba kulu dɔw fana bɔnɛna u ni na ani u bololaminɛnw burukina faso kunnafoniko ani a kunnafoni di yɔrɔ olu ka kow ɲɛnabɔli ani o sariyaw labatoli n'o ye conseil supérieur de la communication ale ye tv5 monde ale ka jabarani jaw bɔli ka dansigi o la burukina faso jamana kɔnɔna la ko sabula majɛ caman yera u ka baaraw la majɛ minnu ka jugu kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakanako kunnafoni dicogoyaw jatigɛwalekɛbaw kɛlɛli kan ani binkanniwale min kɛra an ka jamana kɔnɔ avril kalo tile mugan ani duuru san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ conseil supérieur de la communication a kɛlen don ka jalaki bin tv5 monde kan k'a fɔ ko u ye kunnafoni lankolon caman di u ka kunnafonidiw senfɛ avril kalo wagati ka na se mɛ la wa o kunnafoni lankolon ninnu tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen fana k'u ye kumakan caman fɔ minnu bɛ jatigɛwalekɛbaw ka baaraw kɔkɔrɔmadondon k'o sankɔrɔta mali minisiriso min ɲɛsilen don baganmara ale ni mɔnni ma n'o ye yuba ba ye ale ye sɛnɛgali lasigiden min bɛ anw fɛ n'a tɔgɔ ye fatumata binetu arasulu koreya a ye o bisimila tarata in na mɛ kalo tile duuru sanba fila ani mugan ni wɔɔrɔ wa kumaɲɔgɔnyaw taara min kan o de ye mali ka se ka saga di sɛnɛgali jamana ma seli ɲɛkɔrɔla wagati in na an ka minisiri ale ye foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin bolodiɲɔgɔnma min bɛ mali ni sɛnɛgali jamana ni ɲɔgɔn cɛ ni o tɛ bilako ye wa a ko mali cɛsirilen don hali n'i y'a sɔrɔ an bɛ gɛlɛya wagati min na ko ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa sagaw bɛ se ka Sɛnɛgali jamana lasɔrɔ cogo min na ni jamana fila ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se k'u ka seli kɛ nisɔndiya kɔnɔna la segu mara ɲɛmɔgɔ olu ye dɔ fara segu couvre-feu kuntaala kan min sigira sen kan avril kalo tile mugan ni wɔɔrɔ tɛmɛnlen sanba fila ani mugan ni wɔɔrɔ o la tile tan farala u ka couvre-feu kan min n'o bɛ daminɛ bi araba in na mɛ kalo tile wɔɔrɔ a kun bɛ cɛ mɛ kalo tile tan ani duuru nata sanba fila ani mugan ni wɔɔrɔ Nɛgɛ kaɲa mugan ni saba wagati fo ka taa se six heures ma maaw ale ni bolimafɛnw olu boli ka jɔ segu mara kɔnɔna la nka an ka finitigilakaw ale ni banabagatɔta mɔbiliw minnu ni ciden sɛbɛn bɛ olu bolo olu dɔrɔn de yamaruyalen don ka se ka boli o wagati kofɔlen in kɔnɔna la ninnu de tun ye an ka bi kunnafoni sen telimaw ye an sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan ka lase aw ma nin wagati in na Yendi TV sanfɛ an b'a fɔ aw ye ko aw k'an bɛn waati wɛrɛ kunnafoni sen teliman wɛrɛ kɛnɛ kan